so kịta ife bụzi ọrụ na bụ na anụmanụ na-eme na-eme appear na court echi niile n'ụlọ ikpe ka ọ na-apụta echi niile na-ayọzi ego based on na anụmanụ nwaanyị obodo a lapụrụ aka ịtọ na na n'akara igwe ha ji atụ aif- atụ atụ ọrụ na o wegoro ya n'nkwụ were ṅụpịa na beer gị nwa nọ n'ime o nwee ihe gbasara ya jụkwazie m ma nwaanyị igbo ọ bụrụ na nwunye ya nọ n'ala Igbo na ka ọ kpọgotere obodo a sị na ụfọdụ n'ime unu isi unu anaghị arụ ọrụ dịka m akpacha anya ekwu okay ka ị batara obodo a ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke maara ihe ị sị okay nwa nwa m na-achọkwanụ with nwunye m nakwa na anọkọ ọnụ ka e ji achọ nwa na anọrọ iche iche na anaghị achọ nwa okay ka m kwuo ya lịa ka m hustle nweta ego sendị ego mee akwụkwọ kpọgote nwunye m ebe a ka anyị wee nwee ike wee na-achọkọzi ya bụ nwa ọnụ na nwunye m anyị anọrọ iche mụnwa anọrọ iche onye ya na nwunye ya chọkọrọ nwa before pụọ ị sịkwa nwunye gị na ị nụchago na ị sị ka i jeje bute ike ka ị na-achịtazi butezie bịazie lenazie na ngada ụmụ nwaanyị obodo ike nwe i butere ala ịdị mma ị dịkwurọ nnwere onwe i nwekwurọ onwe gị na ị nọ n'ụlọ mkpọrọ kelezi ihe nwaanyị i desa n'ụlọ ya na-eme ọ kwa ị fụ ee unu chee na ọ ya atasị afụfụ ihe ọjọọ mpụ na awọ niile ahụ na-emekwasa n'isi nwaanyị igbo na-enwerọ ihe o mere unu ọjọọ soro ọ kwụchara n'aka lapụ ndị be fa bichi ide bichi edi ibe ya jere ibe ya na-ejekwa ka ọ jere onwe ya wee na-anọrọ n'ọnọdụ a ị bụrụ nwoke ma ya mmemme nke mere i sendịrị ego nekwe nke e ji eme akwụkwọ akpọte mmadụ ebe a ha ya esi ebe 1 million i sendị e were eme akwụkwọ kpọte nwunye gị ebe a gị na ya na-aba na-ekwugharị tinye ya nwe ike nwunye ya na-eme i- isi o maka na ọrụ adịrọ n'obodo o createzie job onwe ya mara ihe nwaanyị ibe ya ụmụ nwaanyị ibe ya na-eme n'obodo na-eme unu a na-atụkọzi isi ọnụ wee na-achọzi ya bụ nwa together nke a bụ ị rapụ nwaanyị ma gbagote obodo a na ị bịara ịchọ nwa lenazia ị fụgo n'ọnụ ihe ọnọdụ nyere gị ị na-apụta ụlọ ikpe chi niile ije ijiri oshishi o nwekwurọ onye ya sendịrị kọbọ mụ eje agakekwu isendịrọrị ama m the person ama m ya in person so ọ ya mere m ji akọrọ akụkọ ya ebe a ka onye ọzọ a sị ebe a na-adụ nwa na-enwerọ nna ebe a na-adụ nwa nwere nna ka nke na-enwerọ nna na-eme gịnị na-amụta ife ebe m na-akọ akụkọ anụmanụ na-ala n'iyi ka gị nwa nọ n'ọnọdụ a ụdị ọnọdụ a bịakwutere ka ị mara ife ị ya eme ị lapụ nwunye ya obodo gbagote obodo a gbagharịa alụsị gote nwunye gị emego m ihe onyonyo gwa unu na a vụ na di unu lapụ unu 5 years ọ kpọgoterọ unu ebe ọbụla ọ nọ sị onye a na ị nụchago sị onye a gịnị kpọọ ya n'igwe sị ya ee papa emeka ọ papa ejike onye na m anụchagokwanụ di a nụnwa na m aya echezi gị obodo oyibo adịrọ ofere mụnwa bịawara ya ama mbọsị m ya anata ije obodo oyibo adịrọ ka esi echie mgbe a na-efe n'enu ịnọrọ n'afọ nnụnụ ị na-asị hei na ịlandịrị ana nnọọ ee hei na ọkwa ịnọkwa akacha ịnọrọ n'afọ nnụnụ ị na-enenezi ebe ị na-alandị ọ bụrụ sọ mma itinyetezi isi ọ bụrụ mkpọkịtị na wafụ na ahụhụ unu na-emekwara ka mmadụ ewu ọfịa na-abịa ụnọ ikpe echi niile ka ọ bụ ọshịshị afọ eji e, enwere ejin mụnwa na onye ọma na onye ọma o nwe onye nke ọ maara ya na ya naabọ gụkọrọ akwụkwọ from primary school bi obodo a yes nke a bịadịla ịbịa biri m ego ebiri ụbọsị nsị ya biko ị nwakwana anwa kwa unu bụ ndị bisi kuchichere nwaanyị obodo n'ụnọ ị nwakwana anwa ịbịa ibi m ego nke ụnyaahụ kwanụ ka ọ sị m biko niile ọ ejekwa n'ụka mbụ na o nwedị kọbọ o ji n'aka eji wee nye onyinye mụ nyekwe na elu ka o wee jidegodo n'ụkọ nsọ ọgodo 20 rand nyere m nne ka m wee nye onyinye sị ya mbụ yi hey mbụ kọịnsị m ego m ka m menye ejeje chinyere ndị pastọ ndị arụrụ ana nọ n'obodo a na m ma enyekwa ya ego yọkọta yọkọta yọkọta yọkọta yọkọta wee sị ya nwaanyị obodo gị na ya naabọ bi n'ụlọ nwaanyị na o binyere ya ego ka ọ na-arụ ọrụ ọ sị na ịmago na ọ ya laik na ije bilite ube onwe ya ba ije yọwanụ nwaanyị ya obodo ego na ọjọọ si gbatago mmekwara ya nke na anyị chara na-asụkwa ofu asụsụ nekwe ebe nekwe ebe ha na ịmagoro gị na mmadụ kọwarịta na nekwe amawbia nekwe nawfia nekwe enugwu nekwe ihe nwa ihe nwa ihe nwa agbakọta ọnụ ọ bịakwa yide okwu a ekweta m wee nye sị ya were ego m ajikwa chi ndị ndị ndị a- ndị a- ndị wayo ndị pastọ iwere na igo bred isi ka iwere goro iru taa bred nwaanyị obodo elizie sizie pọtị ha na-esi na o- o ya esizi wee wee lara ụla achọghị m ịkọta akụkọ nke a bikọs nke onye na-efere mba ụwa ebe a achọghị m ịma m ihe nene echi niile ịnerese ịpụta echi sị m nne ndewo nsịkwa ee ndewo apụtakwala apụtasịa kekwanụ ka ụbọsị dị anyị ekene ị sịkwanụ ka i dewe iru ya ide chinye iru tụnye iru n'ọfịa mụ nwa atụnye nke mụ na ihe na tụnye nke mụ na saịdị nsi wee bịa anyị na-aga aga ọ gbasatara arụ m ọ gbasatara arụ m ọ bụrụ na kọntentị m bụ ịkọ akụkọ ihe m fụrụ n'anya m ma na-akọ ya na-akọ gbue mma ọ dịrọ gị mma isusupụa Isaka pụara m akpọtara ya ebe ọkwa nkọrọ a n'akụkọ ihe m fụ n'anya ma m post tiktok ebufee ya ọ gbasara arụ m ịbụrụ tiktok na-akọrọ akụkọ ka ndị ụwa wee na-anụ so anụmanụ na-abịa ụnọ ikpe echi niile kọbọ afọ adịrị anyị ego ha ma ego o nwere nke nchi nke a yọrọ nya yọọ ọnya bịa kọrọ m ụnyaahụ bịa m binyegodo ego coins o eji je nye onyinye imagine ọ nke anyị ejeje binye nke a na-agwakwa sị m nne ọwefu ka na ha anaghị gị nyere m ego 10 20 rand ka m gonu 10 rand ta bred o nwezie coins fọ ka m wee wee jee nye onyinye tata bụ ụbọsị ụka na o nwekwanụ ka ọla m na nke niile ebe ahụ ụnụ na-asịkwa na ọ ya eje ụlọ ikpe ụbọsị mọnde ifugo nwa gị ka nna ya ego ka ebe nsifu ego m menye ifugie ifugie ifugie enwere m nwaanyị obodo nwaanyị obodo citizen enwere m nwaanyị obodo citizen n'ụlọ m ọkwa mụ na nwaanyị obodo bi mụ na nwaanyị igbo anyị ebi nwaanyị igbo nwere akwụkwọ mụ na nwaanyị e, bi- mbịambịa nọkọta biri nwaanyị mbịambịa nwere akwụkwọ ebi m with citizen enwere m nwaanyị citizen nwaanyị obodo nwaanyị obodo nwa m nwaanyị nwa m nwaanyị kedu ihe nwaanyị nwaanyị menwe echi ị na-eje ụlọ ikpe kedu ihe o menwuru nke i sevụrụ esevu na fon nọmba o chetara ịma ndị eke ya eburu ya ya gwara ya anything na ya eme ihe na n'okwu ya echenji echenji ike were sim kaad tii na pọket jewe ọ ka esevu the money mana ọ rapụgoro ya nwụ nkwụ nwa ịkpọta n'ụlọ nkwụ ka ihe mere respect o wegoro enwu pịa ya na nkwụ anọkwa nweta citizen nwaanyị